hɛrɛ tilenna nse somɔgɔw nse donc ne tɔgɔ fatu de la revue des séries du mali film donc abonné kuraw aw ni ce aw ka abonnement na ee aw bɛ temps mun consacrer aw ni ce o bɛɛ lajɛlen na abonné kuraw ani kɔrɔlenw aw ni ce aw ka lamɛn la donc surtout aw kana hésité dɛ a ye commentairew bila donc et puis n kun b'a fɛ ka nouvelle dɔ fɔ aw ye n'ala sɔnna a ma ala a tɛ mɛn eh, dɔ bɛ eh, n dɔgɔnin dɔ bɛ na ka accompagner pour que an ka se ka revue ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi

a ma nɔgɔn donc épisode 21 jalousie ko wa eh awa awa donc Ahmed Ahmed man kɛnɛ donc euh, a collègue ou a ka secrétaire de don u bɛna baara u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo so kɔnɔ ani a bɛna dossierw di Ahmed ma ah denni forme b'a la forme dan ye donc sisan awa fɛnɛ bɛ keleya o la aa an musow ka keleya a ma nɔgɔn quoi a ma nɔgɔn parce que n'i ye muso ɲumanni ye i yɛrɛ b'a dɔn i cɛ bɛ se ka ɲɛbɔ a fɛ aa forcément keleya dɔɔni bɛ na o ye wajibi ye donc mais maintenant awa ne ma sɔn mun ma awa ka côté la awa ko ko mun na Ahmed bɛ na ni fɛn in baara la cɛ man kɛnɛ donc ni a nana n'a collègue ou bien a ka secrétaire ye so donc ça fait que déjà ne yɛrɛ kɔni bolo o ye danaya dɔ ye quoi donc c'est que fɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ ou bien aw hakilinata ye mun ye o ko la ah parce que ni fɛn kɔni b'i ɲɔgɔn i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ fariya ka na ni muso kɔni ye so kɔnɔ k'a fɔ k'aw bɛ baara la jaga jaga ko wɛrɛw bɛ senna aa ne yɛrɛ kɔni bolo je pense que ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ maa musow ka keleya kɔni o fɛnɛ an kuma dɔw la an jo b'a la kuma dɔw an jo t'a la aa mais aya e aya i tɛ sabali i sera sabali ye ten sa aya i tɛ fara awa la e e de bɛ commenter ka denni commenter ka denni commenter f'i bɛ n'i sigi awa k'i bolo don i da kɔrɔ awa ye ee aw aya i fana ka sabali sa a nin fana ma ɲi buramuso ma nin fana ma ɲi buramuso ma i muso awa muso a i tun bɛ dɛmɛ awa fɛ pour que ka fɛn mais c'est vrai que keleya ko awa ka keleya juguyara ka se o degré ma mais ah bɛɛ kɔni b'i keleya cogo de dɔn donc maintenant ne yɛrɛ kɔni bolo aya i kun bɛ se ka awa to a damana n'a ka keleya ye ten e bɛ tila ka dɔ fara o kumunen don déjà i bɛ tila ka dɔ fara o ka kumu kan e aya i tɛ sabali i tɛ sabali aya i sera sabali ye yɛrɛ de i sera sabali ye franchement ah ko musoni i ma dɔn dennin ka ɲi i ma dɔn a tɛnin ka ɲi i ma dɔn nin bɛ e aya nin bɛɛ kun ah mais c'est vrai que an musow ka keleyaba in fɛnɛ ou bien cɛw ka keleyaba in fɛnɛ

nafa foyi de tɛ nin na quoi dali ɲɔgɔn na dɔrɔn ani communication mais Ahmed kɔni a nana ni dennin ye ne yɛrɛ kɔni bolo c'était une bonne chose voilà o kun ye épisode 21 o kun ye épisode 21 kow ye ee épisode 22 sisan n tɛ sanni excision baro kun b'o de kan excision ee n tɛ sanni an ka sabali quoi ne yɛrɛ kun t'a dɔn pour moi nin ko in disparela depuis san damadɔni mais il est vrai que villagew la a kow bɛ sen na hali bi ee aya mun de kɛra et puis i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min man ɲi ah parce que a fɔra ko k'a kɛ parce que village mɔgɔw bɛ fête ni fɛn ninnu kɛ f'u b'o kɛ fête bɛɛ ye fɛn desani walidenw jeli bɛ bɔ fɛn tɛ k'a kɛ a kɛcogo la mais e an ka sabali sa an ka sabali heureusement état mɔgɔw ye fɛɛrɛ kɛ nin ko in na pour que ko caman ka se ka dabila parce que nin fɛn in yɛrɛ kɔnɔ ee ala kuma a ka gɛlɛn n ma excision ee desani an ka sabali den musomannin et puis c'est surtout mun yɛrɛ bɛ digi ne na ka fara nin kan c'est que musow an yɛrɛ musow an b'a dɔn minnu ka jugu et puis an b'a dɔn kɔlɔlɔ min b'a la parce que muso bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔlɔlɔ b'a la a y'a yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔlɔlɔ b'a la parce que i ye muso de a ye kɔlɔlɔ dɔ s'i ma donc e i y'o i y'o kɔlɔlɔ ye mais munna mɔgɔ b'o kisi i den ma ou bien e m'o de aa ne kɔni ma muso faamuya dɛ parce que fɛn fɛn i yɛrɛ b'a dɔn fɛn fɛn bɛ muso tɔɔrɔ muso ɲɔgɔn parce que cɛ yɛrɛ t'a wajibiya dɛ musow de b'a wajibiya f'a ka kɛ parce que olu y'a subi mais mun de la i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min man ɲi fɛn caman bɛ bolokoli in na fɛn caman b'a la denw yɛrɛ dɔw bɛ sa a la a conséquence fan minnu fɛnnen don conséquence cɛ ni musoya la ko mun bɛ ko mun b'a la u ka den wolo sira la fɛn minnu b'a la et puis hali muso yɛrɛ musoya taabolo yɛrɛ fɛ fɛn minnu b'a la an ka sabali sa n'i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min man ɲi laada don laada tɛ an ka laada bɛɛ c'est pas k'a bɛɛ tiɲɛnen don mais camanw bɛ yen u man ɲi ni fɛn min man ɲi an k'o bɔ an ka an k'o bɔ an ka laadaw la nin tɛ fɛn ɲɛnama de ye et puis a sɛbɛnnen tɛ kuranɛ fan si de la an b'a fɔ ko an ka dugu ye silamɛ dugu ye nin ye coutume de ye coutume ni a kɛra parce que dɔ y'a décidé pour que a ka kɛ quoi han nin yɛrɛ ye mun ye pour que ka muso ka fɛn bɔ ka muso bɔ a musoya la quoi donc il faut que e ala an ka sabali et puis ninnu yɛrɛ bɛ digi n na franchement parce que cɛ ninnu tɛ nin kolokolo musow de ka kolokololi ka ca n'a bɛɛ et puis a musow de b'a ɲɛma pour que fɛn bɛɛ la an ka sabali nin fɛn in kɔni a village minnu b'a kɛ halisa a ye sabali pratique ɲuman tɛ parce que ne ye fɛn dɔ mɛn nin ko in yɛrɛ la dɔw b'a fɔ ko a ko ni muso bolo ma ko ko o bɛ kɛ sunguruba ye parce que cɛko bɛ diya a ye a donna tan a bɔra tan en fait nin si tɛ tiɲɛ de bɛɛ de b'i ta fɔ nin ko in na mais tiɲɛ de tɛ nin si ye i bolo kora i bolo ma ko cɛko ni sungurubaya n'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u tɛ fankelen fɛ ou bien cɛko ka di i ye ka tɛmɛ u tɛ fankelen fɛ mais ka muso ka fɛn danbe fɛn de bɔ a la o de cɛ man ɲi hali dɔɔni donc a ye sabali kow bɛ ka dɔn bi bi in na fɛnw sera yɔrɔ min na a bɛ kɔlɔlɔ caman et puis bɛɛ b'a dɔn k'a bɛ kɔlɔlɔ caman se muso ma ah donc musow yɛrɛ caman b'a ko ɲɛma pour que k'a kow dabila ah donc minnu ma faamuyali kɛ kosɛbɛ comme aya n'a ɲɔgɔnnaw et puis e aya b'a f'i ye ko n'i taara ko polosiw bɛ wuli kama a kun t'a dɔn ko a kun t'a dɔn ko fɛn bɛna polosiw wel'a kama dɛ a kun dalen t'a la ko awa bɛn'o kɛ awa dun ye polosiw wuli o kama ça c'est bien fait eh, c'est bien fait parce que a ɲɛ et puis a y'a suda i la yanni ka taa ko ko n'i taara k'a bɛ polosiw wele kama polosiw dun welel'i kama heureusement u bɛ minɛ a la mais mɔgɔ minnu tun bɛ ko ɲɛma olu minɛra a la han n b'a dɔn nin cɛ man ɲi nin cɛ man ɲi sa an ka nin ko sugu dabila franchement mɔgɔ minnu b'a la aw yɛrɛ k'aw ka avis di ne ma nin ko in na mais ne yɛrɛ kɔni bolo ko ɲɛnama tɛ quoi nin ko in kan ka dabila de en tout cas awa kɔni fɛrɛla ma se na dɛ u taara polisiw bila o kɔ han aa et puis aya yɛrɛ b'a dɔn ko ko ɲuman tɛ o ko parce que en fait han an ka nin ko suguw dabila sa aa donc épisode 23 sisan hmm. hypocrite minnu b'an ka famille na tan

a b'o ta lamɛn a bɛ tila ka taa aya ta fɛ et puis hali cɛ yɛrɛ nin ye mun mɔgɔ sugu ye aa ni nin mɔgɔ sugu bɛ i ka famille na i bɛ tiɲɛ fɔ a ye dɛ i bɛ tiɲɛ fɔ a ye k'a lasigi ka tiɲɛ fɔ a ye heureusement aya comme o tɛ fala porte lamɛn la comme a tɛ fala lamɛnni la porte la heureusement a ye man a ye kuma mɛn a y'a dɔn dennin bɛ fɛn min na

han an ka sabali sa n b'a dɔn nin ko sugu man ɲi ko ana nin ye mun ye aa maliyɛn kɔni aw sera sabali ye dɛ ka na mɔgɔw ka du kɔnɔ k'a fɔ k'i b'o ci popopopo yanni ka taa aa parce que i b'a dɔn nin bɛ nin na a mɛnna a kun ma se a y'a baara de komi a sera a y'a a y'a baara sa a b'a dɔn a tɛ kɛ buramuso bɛɛ la tan aa i b'i ka nafikɛ la cogo o cogo i tɛna kɛ buramuso bɛɛ la tan ni mun ye han fɛn bɛ f'i ye donc i bɛ taa o ɲɛfɔ ɲɛfɔli la et puis ka kuma pour que ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na nin yɛrɛ ye mun ye ah ala k'an kisi ala k'an kisi en tout cas fɛn kɔni aa ah, awa kɔni ale tɛna kegunya dɛ ale tɛna kegunya yɛrɛ dɛ parce que kuma bɛɛ awa de bɛ kuma ɲɛfɔ la terimusow ye kuma bɛɛ ale de bɛ ɲɛfɔ la famille ye aa ah, awa prochaine fois kɔni i ka décider i ka ani i ka lajɛ ka aa ni a y'a tɛ so kɔnɔ ne yɛrɛ tun t'a dɔn awa ko bɛna kɛ cogo min na ne tun t'a dɔn awa ko bɛna kɛ cogo min na parce que a yɛrɛ de bɛ kuma bɛɛ fɛn ninnu k'a se k'a bɔ nin situation sugu ninnu na quoi ni hɛrɛ ni tailleur tɛ ni copine tɛ e de kɔni e de b'i ka vie ɲɛfɔla mɔgɔ ye o man ɲi o vie ɲɛfɔ in man ɲi a ye dɔ b'o la a ye dɔ b'o la aa a filɛ dɛ donc bi baro o tun bɛ épisode 21 à 23 de kan j'espère que a y'aw ta sɔrɔ ta a y'aw dɔ a ye aw yɛrɛ ka commenter sa an aw hakilinata kɛra mun y'a ko la aa voilà donc surtout aw kana ɲinɛ dɛ a y'aw abonné et puis a ye cloche activer pour que ka notification reçoit hein? a kana ɲinɛ dɛ et comme d'habitude a y'a partager sans modération donc prenez soin de vous et de vos proches ahan a ye soin ta aw yɛrɛ la a n'aw proche a k'an bɛn wagati wɛrɛ awɔ